Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero 30 December takubweretseraninso ndi Bon Kalindo. Bon Kalindo ukuti chani lero? Paja ndinkanena kumanena kuti chaka cha 2024 ndi chaka chimene Amalawi muti muone zinthu ndipo nokha mwachitira umboni tazionatu chaka chimene chikutha mawachi Ndi chaka chimene a Malawi mwaona zodabwisa zimene pa umoyo wanu kapena chibadwireni simunazionepo. Boma la MCP ndi Lazarus Chakwera chiseko chapana kapena zip yapana lero ndi awo akungopanga zinthu mosauka. Zinthu zafika povuta muno m'Malawi ndipo sindikudziwa kuti 2025 kukhala bwanji. Tikafika ku nkhani ya njala, pakali panopa mvula ndi iyi yasiya kubwera ndipo chimanga madera ena chakwana kale 70,000. Kodi ngati pano pa Disembala pa 30 Disembala chimanga chili pa 70,000, tikamafika Malichi ndiye kuzakhala bwanji? Iyi ndi nkhani ina imene aboma akanayenera kuti aziiyang'ana mwa diso lalikulu kwambiri kusiyana ndi kumalimbana ndi za zii m'malo mokuti achite tackle ma real issues iwowo ati ali busy kumakonza ma assassins kuti alimbane ndi Bon Kalindo alimbane ndi a Bakili Muluzi alimbane ndi Ntanyiwa ati kuwachita haya anthu akunja ati amommuno ati alephereka ati akuwatchaja kwambiri akuwakanira kuti iwo popeza amawapatsa ndalama zochepa nde awapatse omwewo akunjawo ati kukonza chiwembu ati kufuna kulimbana ndi Bon Kalindo ati kufuna kulimbana ndi a Bakili Muluzi ati kufuna kulimbana ndi Ntanyiwa ndafuna ndikuuzeni kunena kuti enawo mukhonza kuwakwanitsa Koma ine ndekha ndiye ndine woopsa kwambiri. Ndipo panopa ndikulankhula pano ndili mu Salima. Tawatumizeni amenewo ma assassins achokera ku Rwanda, Nigeria komanso South Africa atatu amene ali ku Namiwawawo, amene akumana ndi minister dzulo madzulo kupangana ma plan awo, amene ali ndi ma shock sticks a 200 meters amene ali ndi powder womufoola munthu ati akandifoole ineyo ati ineyo ati ineyo ndikomoke bwezi pano mukumalimbana ndi ma real issues ma real issues ena ali mu chipani mwanu chifukwa tu ngati kuli chipani chimene kuli makampu kumene kuli anthu ati aphane ndiye ndi ku mcp kodi mwaziwa kuti kumeneku kuli ma brigade kwayambikatu brigade yochokera kumpoto ya, mu, ya, ya mwana wa muramu athu amene wangosankhidwa kumene kukhala minister alitu ni ndalama zimene akuchita fund brigade imene yagawanisa mcp tikunena panopa i can confirm to you kunena kuti ngati kuli uh, uh, kugawanika ngati kuli mm, magrupu osiyanasiyana amene ayambika mu mcp ndiye ayambikadi itu chifukwa tikunena pano ngakhale president chakwera amene amanyamuka kupita ku mangochi wamkulu wa chinyamata sanaziwisidwe chifukwa chokuti iyeyo ali mu kampu inayo kulitu makampu ndipo anthu aphana anthu amene amapanga ma strategy a 20 a 2030 kuti azatenge maudindo ayamba kuzizimuka sopano chifukwa zikuoneka ngati ngolo kapena ng'ombe zayang'ana kudazipolo zinthu zayamba kuvuta mu mcp sono mmalo kuti muzilimbana ndi nokhanokha mukonze mavuto anu amu mcp mo mufuna muzilimbana ndi bon kalindo mpakana kuchita haya ma assassins kuti ati azani azandichite assassinate ineyo muzichita assassinate nokha 2025 mumalo mwakuti mukonze chipani chanu mukonze ubale ndi anthu lero muli busy kulemba anthu through nrb mwachinsisi amalawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti a mec paja alengeza kunena kuti kukhala uh, supplementary registration imene ijayo mwayiona ili zii sakunenapo china chilichonse kuti iyamba liti uh, zimene zija zikuchitika chifukwa kuli plan imene akonza yofuna kuwonjezera anthu through registration ya bogus tikunena pano ku ntchisi ku mchinji ku nkhotakota ku dowa ku salima ku dedza ndi mapati ena a lilongwe kuzera mnyumba za anthu zimene zili za anthu a mcp mmenemo mukumachitika registration ya chinsisi ku nrb ndafuna inu a opposition muziwe zimenezi makamaka iwe sameer suleman chifukwa ku dpp ku ndikamakuomo- ndikamamuonako munthu amene amalankhula za mphamvu amene olo akanakhala kuti anali leader of opposition ah, akanakhala woopsa kwambiri Samia Suleman. Choncho muziwe inu a opposition mukamagona muziwe kunena kuti anzanu akukutakatanibe panopa asegula ma centers m'madera amenewa akuchita register anthu mwachinsisi pofuna kuti akhale ndi relevance pofuna kuti zinthu zawo ziyayendere chisankho cha 2025 ati akawine ndiye akonza mapulani osiyanasiyana. Ina ndi iyi ayipanga zana, amuuza activist wawo wa ku Mwanza woti anatha ntchito alibe ntchito, kujambula audio after atapangana mapulani awo, akufuna apange divide and rule nkhani ija ayiputa ya akatolika ija. Akuona ngati Amalawi ndi opusa. Activist wawo wa ku Mwanza opanda ntchito okuti anatha kale kale alibenso ntchito ameneyo ati wajambula audio ati kunena kuti a dpp akufuna ayambe pologalamu yokupha mabishopu komanso masistere mukuuza ana mukuuza ndani mukuona ngati script imene angayivomereni ndani Inuyo mwashosha nokha akatolika, isilizeni nkhondoyo koma musanamizile zipani zosusa makamaka za dpp kuti izo ndi zimene chipani cha dpp chakonza ati chiwembu chofuna kuti azipha masistere komanso ati akatolika ma bishop. Imeneyoyo ndi yosagwira achimwene and ndi kupusa kwanu mmene mmakambirana kumeneko munaiwala kunena kuti activist yo ndi wa boma. ndipo akuchita kunena yekha kuti sinimatulusa-tulusa maodiyo ndiye lero tikudabwa kunena kuti malo mokuti mungokambirana kuboma kwanu koko muchitane oni ndiye iyeyoso akuyitenga nkhaniyo ati kumakulangizani inu koma iye ali m'boma momo koma chiseko chikapana kapena zipi ikapana kaululu kache kamakhala kovutirapo kwambiri Inu muli m'boma momo mukanangoitanizana ndikuuzana mwachinsisi ndiye mukakhala pa meeting kunena kuti aa ajambule uyu audio ipite kuziko amalawi auzidwe kuti a dpp akufuna azipha masistere komanso azipanga chiwembu mabishopu pomwe mission iyo ndi yanu mukufuna muwazunguze amalawi imeneyo ndiyosagwira mwapangana zinthu zopusa kwambiri inuyo mukanakhala madolo bwezi pano mutachita address mavuto amene ali muno mmalawi makamaka nkhani ya njala ndi mmene anthu akuvutikira ndi mmene zinthu zakwerera muno mmalawi do you know kunena kuti padakali panopa thumba la chimanga lafika 70000 December latu amenewo sitinalowe mu January nanga tikakafika ku Malichi ndiye kuti zizakhala bwa? Andinso chimanga chimene mukugawachi chimene mukufuna muyambise program ya feed Malawiyi ndi chimanga chokuti si, si, si chimanga cheni cheni iyayi ndi chimanga chokuti mukungogawana nokha nokha a mcp ndi azibale anu monga mmene mmapangira ku NEEF kuja M'Malawi muno mwayaka moto koopsa sindikudziwa kuti zizakhala bwanji. Soka ilo Mulungu akupolamirani ndi izi za satanic zanu zimene m'mapangazi ndiye ndi iyi mvula mwayiyimisatu. Madera ambiri anthu akuvutika. So mangotu anatha ndi amene anthu amadalira. Mango anatha. Chitezenso chinatha. Kodi tsopano anthu sazadya dothi? Instead of kuti muzilimbana ndi ma real issues amene angakupezesereni ka voti koma inuyo muli busy ati kumapanga ati kumachita hire ma assassins ati kumalimbana ati ndi Bon Kalindo. Aaa ameneyi timpangire mfuti za silencer zija zi mfuti zija sizimalira zija ati anthuwo ati andichite target ineyo ati ati ati ineyo ndikusokoneza boma ineyo tapitani muwauze a MANEB kunena kuti achite extend period yochita ana registration makamaka amene akulemba mayeso a standard 8 jc komanso MSCE chifukwa ku malawi kuno malinga ndi mavuto kafukufuku amene tapanga ife a malawi first apezeka kuti ana ambiri sanalipire mayeso, ana ambiri sanachite register chifukwa cha vuto la makobiri. Ndiye olo mukuseka mawa muziwe kuti ana ambiri saalemba mayeso. Izinso zinachitika chaka chatha and izizi zikuchitika koyamba mu history mu ulamuliro wanu. Mukanakhala ena madolo bwezi pano mukumapanga zomwe zija mukumapanga zobera zija kumapita kumakagula ah, za NRB kumakagula za ku mec ndi kumawapasa anthuwo ndalama bwezi panonso mukuthamanga kumakalipirira ana sukulu kumakapasa chithandizo chosiyanasiyana ndi cholinga kuti mwina makolo awo atengeke akakuvotereni koma mapulani mulibe ma advisors mulibe kaye kayenso tili ndi awo amatchedwa a- a PAC makape okhaokha a PAC palibe chimene chimapanga iwo, chi- palibe chimene chanzeru chimene amachiona. Chi- A PAC-tu ali ngati chimodzimodzi ma commissioners amene amapanga za ndege, kungonama kuti enawo ni mabishopu, basi azipita mu tchalichi kumakangotchula Chakwera, Chakwera, Chakwera, Chakwera, muli makape okhaokha. Chimene mukufuna inu ndi ndalama basi, palibenso china chimene mukufuna. Palibe chimene mungapange chanzeru apart from kufunafuna ndalama kumaba nawo limodzi a bomawa. Ana ambiri sanalembetse chifukwa cha umphawi makobili kulibe. Instead of you kuti muzipanga zinthu zangati zimenezo mukawathandizire ana, lero mungokangana. Mungokangana makampu osiyanasiyana achina Brigade ku mcp ko nde apa mwakonza inu phwando lokuti ati la end of year party. ku mcp headquarters ndiye nde apatu chifukwa cha makampu a, ama, am- a, a oyimba amene amafuna kukayimba kumeneko atengedwatu atengedwako ndi wa mcp nzanu akukayimba kumalo kwache kodi mumuphanatu simunati muphana sizinati iyayi zambiri tiziona makamaka mu chaka chimenechi cha 2025 chifukwa anthu enatu anadzichita position kunena kuti 2030 iwo azakhale wina wi- wina ujeni mu 2025 akhala speaker uh, makamaka 2030 azakhala speaker basi kukonzekera u president winayo azakhale vice ndiyetu kwabweratu kwabweratu mwana wa aramutu ochokera kumpoto uko amene akuchita control zonse ndipo kapulani kathu nkunena kuti mwana wa aramuyi ndi mwana wathu wa m'nyumba komanso ndi chemadeya ndi amene atazakhale pasogolo 2030 ife tikapuma koma ali nyodo koma mukuyiona nkhondoyo inu a mcp mukuyiona nkhondo ya ku mozambikiyo Mwaona ma Mozambicans amene akuchoka ku Mozambique ndikumabwera kuno ku Malawi? Mwamva kapena? Kapena mwina simunamve kapena simukuona? Ndalama zakukhwimbirani nde zakusekani m'maso. Mwaiona nkhondo ya ku Mozambique? Ndipo mwafufuza kuti anthuwa akuthawa chifukwa chani? Anthuwotu akuthawa chifukwa chobera mavoti mavoti sanayende bwino zimenezi zingati simuzitenga mwa serious zizachitikaso kuno ku malawi ndipo mulisunge date la lero kaberedwe kanu kamene mukubera zisankhozi through smartmatic komanso through other means siku lina muzane- muzanong'oneza bondo ndipo mulungu sakugona mulungu sakulola za uchisiru kuti zizachitike koma ndafuna ndingokupasani warning kunena kuti ngati simusamala zija zikuchitika ku mozambique zija zizachitikanso muno mmalawi ndipo zat a larger scale mukuyenera musamale kwambiri inu a mcp chifukwa pena paliponse palibe pamene mukukondedwa palibe amene akukamba zabwino za inu ngakhale ndi mwana yemwe dziko lino pena paliponse aliyense wadana naye kukhosi Chakwera koma popeza anthu omuzungulira amapita ndikumakamunamiza kumamunamiza kuti a zonse zili bwino bwana ndipo anthu akukukondani komanso panopa kapulani kathu kobera kakuyenda bwino siku lina muzandikumbukira izi zikuchitika ku Mozambique zi musazichepese ndipo ziko lathu ndilomvesa kale chisoni chifukwa mukaona mbali ija ya Tanzania Kupatula nyanja yabedwayi, madera ena ngati ku Kyela, ku Tunduma kumene kuja kunali ku Malawi. Komanso mukafika pa Jenda apa ndi part of Mchinji. Kunali kumene kujako ku Malawi koma dziko la Zambia linatengako. Komanso mukalowa mbali ya Mangochi ku Mozambique muona kuti kunalowedwanso kale Malawi analandidwa. Mukapita ku Mozambique border mukaoloka kupita ku Milanje. kuvira uyo kukafika tikamapita ku gurue uku mukapeza kuti kumene kujako kuli chikwangwani cha welcome to malawi nthawi imeneyo ya major serpa pinto analandaso kodi sono kuno kutayamba nkhondo amalawi adzathawira kuti nanga maiko amenewawa atangoti akwiye ndikunena kuti ife tikufuna tigawane Basitu dziko la Malawitu lapita. Ndiofunika kusamala kwambiri. Mukamapanga ma plan anu obera, mutsogoze dziko patsogolo. Muwatsogoze a Malawi osauka amene alibe china chilichonse. Kodi amenewawa angadzapite kuti? Program yanu yobera imene mukupangayi, Ziwani a opposition kunena kuti a nrb asegula ma center ndipo inu a Sameer Suleman amene ndimakutengani wa mphamvu, achina Navicha, achina Ben Phiri tafufuzani kumeneko muone, inu a Chihana tafufuzani, a Timothy Mtambo tafufuzani, a udf tafufuzani muone anzanu asegula ma center a chinsisi akuchita register anthu. mosaziwa ziko bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njedza village tiye mabuka komatu uku ku utm uku ku utm ku utm Hmm. ati andiyitana ati ndikayankhe milandu Ati ati an a akuluakulu a chipani andiyitana ku Lilongwe, inetu sindipitako. Pamene muti muzazindikire anzanga kuti nthawi yakutherani muyambe zanu mochedwa. Nthawi ino mukanachisiya chipani cha utm cho chinapita ku convention kumene inu munakanako. Ndikuona ngati nthawi ino bwezi pano mukupanga zanu. chifukwa politically mukuzimaliza nokha inetu ndine nzanu ndimakukondani anzanga izi zomawaveka azimayi okhaokha saluzi ndikumakuyimbirani nyimbo ndikumakuyimbirani m'manja pamene paja mukunjoya koma politically mukuzimaliza nokha